o ko ten ko fiyentɔ ka kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ ah. laadalatilen don n'o tɛ a t'a kun bɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de eh, bamako soir de bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye laya eh, jara ye laya ko ko mun bɔnɛ b'a fɛ ka anw ka minisiri sɔrɔ dɛ hmm. n'o ye minisiri delege umaru eh, jara ye ah. bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ hali tɛ yirayira ale ye minisiri jini ye an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ni adamadenya ka se ka don ba la o kɛrɛfɛ Ale n'o ye Umaru Jara ɔn a bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ n'a kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye naamu o de y'an ka ministre ye min n'o ɲɛsin bɛ an ka kɛnɛya ko ma ɔnhɔn n'o ye Jaminatu ɛ Sangare ye o don nka ko n'i y'a lajɛ unn k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ɔnhɔn n'o ye ɛ Umaru ɛ Jara ye unn ale min ye ministre ɛ délégué ye ɔnhɔn min n'a ka baara ɲɛsin bɛ action humanitaire de la solidarité o ma don ani maa minnu bɛ yen ni ɛɛ walejugu jatigɛwale kɛbaw o kɛla sabu ye olu y'u placew bila n'o ye réfugiés et des déplacés ye a ka baara ɲɛsin bɛ olu ladoli baaraw ma olu ka sigiyɔrɔbila o bɛ se ka o sigiyɔrɔbila hali n'a sɔrɔla ɲuman tɛ o bɛ se ka sigi o bɛ taa sigi yɔrɔkura minnu na o ka se ka kɛ damu ani hakilisigi kɔnɔna na bawo minisiri umaru n'i y'a lajɛ ale ye M5 maa ye, ɔhɔ, M5 min bɔla ka bɔlɔn minɛ, an, i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, yeah, ka se ka El Hadj Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ, ami, k'o ka fanga ni k'o dafiri, po, o dafirilen kɔ, ɔn, i b'a ye k'a fɔ e ko CNT doli kun ko t'a kɔnɔ wa, han, a m'o sɔrɔ min kɛ, ɔhɔ, o ɲɛ n'a ma sa ni k'a kɛ ministre délégué ye, an, ministre délégué de l'action humanitaire, naamu, de la solidarité des réfugiés des déplacés, aha, ale kɔni o ministre so tala ni ka kalifa a la, a filɛ dɛ, nka a bilala maa min ka danganiya kɔrɔ, an, n'a ka kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye, ɔhɔ, o de y'anw ka ministre n'o ɲɛsin b'an ka kɛnɛya ko ma n'o ye Jaminatu ɛ Sangare ye nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ minisiri Umaru Jara a kɛ o kɛ ka bɔ ka taama a kɛ o kɛ k'a fɔ k'a bɛ kuma jabaraninw na arajow sanfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ tigɛlimani kumaw dɔrɔn de ta ni ka ɲɛsin minisiriba yɛrɛ ma n'o ye ministre de la santé ye Jaminatu Sangare maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima minisiri Umaru Jara a nakun ye jamana jɔli ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima nakun wɛrɛ bɛ ale la min ni jɔli jamana jɔli o hakilinaw tɛ kelen ye a baara ta min ye docteur Choguel Kokalla Maiga ye an ka camancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa a ye dannaya da maa kofɔlen kan bawo u bɛɛ lajɛlen in de tun bɛ M5 RFP kɔnɔna na minnu kɛla sabu ye k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ala k'a hinɛ k'a ka fanga ni k'a dafiri ni sɔrɔdasiw nana ni ka na u ka baara tɔ dakuru u bolo N'i ye ko in lajɛ El Hadj umaru jara jara in i n'a fɔ ko dannaya dalen kɔ a kan hakilina wɛrɛw de yen bɛ a la a yɛrɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima a ta bɛ ka bila minisiriso min na yalima a bɛ minisiriso in baara yɛrɛ dɔn wa maa min ye fasiri kɛbaa ye ale ko ɲininkali ka kɛ dɛ min ye imamu umaru jara ye ministre délégué des actions humanitaires de la solidarité ko yalima a bɛ jɔyɔrɔ min na ani jɔyɔrɔ in ka kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Sangare ye ale ye min ye ministre de la santé et du développement social ye a kɔni dannaya de dal'a kan k'a sabu kɛ a ye baara minnu kɛ n'i ye INPS ta a y'i jɔyɔrɔ fin yen wa min ye CMSS n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye a nalen bila o ɲɛmaaya la o baara ninnu a y'o fana kɛ ka taa se a dan na min ye Jaminatu ye a ye baara minnu bolo da jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛla sababa ye ko maa b'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ muso in k'i b'a tɔgɔ nɔgɔ wa min ye anw ka kɛnɛya tigilamaw ye a ɲɛmaaya bulon ka taa fara dugumamaaw kan n'o ye baarakɛlaw ye kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na n'i y'a tɔgɔ fɔ maa o maa ye bɛɛ lajɛlen b'a ka ɲumanya de fɔ nka min ye Umaru Jara ye imam Umaru Jara ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés n'i y'a ka taabolo lajɛ e ko a t'a fɛ ka Jaminatu senkɔrɔma cɛ wa k'a sɔrɔ ale de kan a fanga fara Jaminatu ta kan waasa min ye baara in ye n'o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaaya ye o min tun bɛ ka kalifa u la minisiriso ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka baara kɛ jamanadenw bɛ lafiya min nɔfɛ kɛnɛya kunda jamanadenw bɛ lafiya min nɔfɛ bɛɛ ni kelenya sabatili la ale ka kan ka sinsin o de kan ko nka ko taabolo wɛrɛ yen bɛ a la min kɔni tɛ nin si ye wa min ye Umaru Jara ye diɲɛ don o don a bɛ ko dɔ kɔni kɛ min kɔni b'a ka minisiri tigɛli mali kan ani ka o kofɔ a bɛ ko dɔ kɛ waasa min ye minisiri Jaminatu Sangare a bɛ se k'o tɔgɔ nɔgɔ cogo min na ko nka ko maaninfin min tɛgɛ ni kɔni kelen bɛ Ala bolo maa tɛ se k'o senkɔrɔma cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa in min y'an ka ministre de la santé développement social ye a ye baara minnu kɛ a dogo tɛ maa na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Umaru maa bɛ se k'a fɔ ko a fanga ka dɔgɔ k'a fɔ ko a bɛ Jaminatu Sangare k'a b'a ka baara bolodali k'a b'o lanɔgɔ a bolo o kɛnɛyaso joli joli don minɛnkuraw ma ta ka don yɔrɔ minnu na a na fɔlɔ dama ni sisan cɛ o kɛnɛyaso joli joli don gɛlɛya tun bɛ minnu da la n'o y'a ɲɛmaaw ye n'a ma fura ɲini u ka gɛlɛya la maa bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen o ma ɲɛ bɛɛ dɔw bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nka k'a fɔ a na fɔlɔ dama ka na bugɔ sisan la sɔɔni an bɛ taa san kelen na Jaminatu Sangare a ye baara minnu kɛ kɛnɛya bunda kun kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a jira maa na wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sɔnin sigi a kan ko nka min ye imamu Umaru Jara ye ko yalima n'ale bana misiri la ka na kɛ minisiri ye gouvernement de transition di nin dɔn a bɛ fɛ k'o min don a da k'o kunun budɛ budɛ k'a ka i to o kununni la nka min ye maa wɛrɛ tɔgɔ la zango a bila an bɛ minisiri min ka danganiya kɔnɔ n'o ye ministre de la santé développement social ye k'a kana o tɔgɔ nɔgɔ ko bawo o ye maa ye maa min jabajɛlen don maa don maa min n'a kɔni y'a jɛniyɔrɔ fin jamana in a ka yiriwali a a bɛ se ka sinsin cogo min na diɲɛmaa ka se ka an ka jamana tɔgɔ fɔ nin tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fa Bɔkari tarawele n'i ye kolokurunba fililen ye ɲaman sunuku la a ye na dɔ timiya ka tɛmɛ ne bɛ n tigɛ don joona ni kama nden fasiriba n'o ye umaru tarawele baro kolontigi bɔkari tarawele a kɛlen bɛ ka kalimu ta tuguni a y'a jira k'a fɔ mali politigi maa cɛ kuma cɛ kuma saba bɔkari tarawele u kɛlen bɛ ka jamana in bila ni ka taa u kalifa don jamana wɛrɛ la a ko mun y'u bɔ maliba kɔnɔna la Fasiriba ko jamanakuntigi denkɛ karimu keyita kaco karimu min ye député kɔrɔ don bɔkari tarawele commission défense assemblée nationale la bɔkari tarawele i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ tun b'a bolo fasiriba ko a ko ibrahim bukari keyita ka fanga dafirilen n'o ye a fa ye bɔkari tarawele ale kɔni ye boli kusa ni sigili ye sabu a b'a dɔn k'a fɔ jateminɛ min b'a kɔ jateminɛ caman caman de b'a kɔ bɔkari tarawele fɔlɔ ye mun ye an jɛɲɔgɔn an baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye birama ture ye mm. ale kɔni tununa mm-hmm. birama ka tununi a tunu fura dama kana bila bila maa min tɔgɔ de bɛ ka funufunu fiɲɛ fɛ a ko la mm-hmm. o de ye karimu keyita kaco ye karimu don wa eh. karimu tɛ wa eh. karimu de tɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ nin ko in na o tuma min kɔni karimu ye mm. a yirala k'a fɔ k'a ɲini ka na n'a ye k'a jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ mm-hmm. a ka tiɲɛ ni nkalon a k'a bɔ ɲɔgɔn na mm. min ye armée ka minɛnsanko ye mhm. a da b'o fana la min ye commission défense ye eh. foyi ma k'a kɔfɛ eh. jamanakuntigi denkɛ eh. Bubakari Tarawele fanga min tun bɛ a la o dogolen tɛ maa la mhm. ko ko n'o de bɛna boloda a fa ka fanga kɔnɔ mhm. n'a sen tɛ min na a da b'o la jamanakuntigi ale kɔni tɛ bilen Bubakari Tarawele ale tɔgɔ na fɔ tariki la min ye Karimu ye a ye boli kusa ni sigi ye mm, o mm. tuma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko karimu bɛ konowari jamana kɔnɔ karimu mana bɔ yen mm. maa min fana bɛ bɔkari tarawele mm-hmm. o de ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise bubu sise ibrahim bɔkari keyita ka fanga kɔnɔ eh. a kɛra minisiri ye siɲɛ caman mm-hmm. min ye ibk ye a ka fanga bɛ dafiri tuma min na mm-hmm. bubu sise a kɛra premier minisiri ye wulikajɔ min kɛra ibk kɔ bɔkari tarawele a yirala k'a fɔ min kɔni ye bubu ye k'o fana tɔgɔ bɛ fɛn dɔ la o de ye ko ka finitigilakaw lawuli ka bila taamadenw na ni ka maaw fa maafa ko kuma o bɛ bubu fana nɔfɛ mm. sɔmi kelen bubu kɔni sɔminen mm. k'ale bɛna wele fangatigilamɔgɔw fɛ mm-hmm. ɛ o fana boli bolo la ka taa mini a kun fɛ kɛ kɔsɔ kɔsɔ ɛ m'a f'i ye Eh, eh. Eh, politiki maa bɛ se boli la bɔkari tarawele mhm. bubu sise kɔfɛ ah. fasiriba ko hali bi bɛ ko min na o ma ban mhm. min ye dankɔrɔba in ye mhm. n'o ye cɛman ibɛri kulubali ye ale fana kɛra minisiri ibrahim bukari keyita tile la bukari tarawele jateminɛ min fana b'ale nɔfɛ min ye mali kiri kunda o de ye mali finitigilakaw ka minɛnsanko ye o tuma k'ale fana tɔgɔ b'o ko la minɛn minnu sanna ni surfacturation kɛra min ye cɛna ibɛri kulubali ye k'a da b'o ko la fasiriba ko ale fana sɔminen o tuma min ye kiritigɛlamɔgɔw ye k'u bɛna sɔn ka wuli a kama ale fana kɔsɔ kɔsɔ kɛ e bɔ kɔsɔ kɔsɔ jamana in bolikɛlaw ka ca Wa a bara ta o tun bɛ se ka taa an jɔyɔrɔ fa jeux olympique kɛnɛ kan u filɛ nin ye ko de jira an na jaa bolikɛla cɛ duman cɛ duman bɛ jamana kɔnɔ an t'o dɔn fo ni kiri ko kuma bɛna wuli tuma min na an bɛ sɔrɔ k'u ka cɛ dumanya dɔn boli la bɔkari tarawele maa naani aa a ko ko tɛ marakala zone tɛ fila binajan don n'o ye kɔlɔnjɛbakaw ka dankelen baru kolontigi min ye député baru n'o ye umaru mariko ye parce que b'a ko bɔkari tarawele ale kɔni fana bolila bɔkari ni ka jamana bila ale bɛ min sisan
maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na dɛ a k'a kɔni tɛ jamana in kɔnɔ bɔkari tarawele parce que b'a ko
umaru mariko a da ka fari cogo min na cɛya kuma bɛ bɔ a da kɔnɔ cogo min na ee a man kan ka boli bɔkari bɛ min f'i ye cɛ man ɲi cɛ bolo walahi cɛ man ɲi cɛ bolo nɛgɛden man ɲi dɛ n'a fɔra ko nɛgɛden tigi a ye bolo nɛgɛ bɔ a bolo la yɔrɔ ni maa bɛ don kaso kɔnɔ mm. baki ni baraselen fɛn fɛn b'i tigɛ la mm. sentiri min b'i la eh. a bɛɛ de bɛ bɔ e b'a dɔn o bɔ kun ye min ye ah. i kana na ti e, o dɔ kɛ k'i yɛrɛ faa ka kunko se maa ma voilà mhm.
donc nɛgɛ o nɛgɛ bɛ yen mhm. objet objet bɛ yen mhm. k'a bɛ adamaden na monturu fɛn o fɛn i tɛ don n'a si ye kaso kɔnɔ o tuma n'a fɔra i ye ko nin bɔ i ka don o don maa min y'o kuma bɔ a da kɔnɔ eh. e b'o lajɛ eh. ka san lajɛ ka dugu la k'i eh. yɛrɛ lajɛ eh. i b'a dɔn ko hadamaden tɛ foyi ye cɛ man ɲi cɛ bolo Bɔkari Tarawele mhm. Baru kolontigi Umaru Mariko mhm. aa Bɔkari k'ale fana da ye filako bin tigɛ mura o janjo la mhm. an ka arime ye kunnawolo min sɔrɔ yen ni ka bamanciw kun ci k'u da fara Baru kolontigi ko ko Mali kɛlɛkɛcɛw de baara filaw ma o tuma k'u ka sabali u ka don bɛrɛ la k'a ye kuma jugu fɔ Ee! Armée bɛ ka yɛlɛ puissance la e bɛ k'olu fari faa k'olu lagosi maa wɛrɛ ye. O kuma in ma bɛn dɛ.
O ma bɛn dɛ. Awɔ.
Parce que i b'a ko. An! Min ye Baru kolontigi ye ko hakililajigin na. Unhun! Min kɔni ye wele bilala Umaru Baru kolontigi ma. Awɔ! Décembre kalo don tile 7 san 2021. Unhun! Ka na bila janvier kalo tile 4 san 2022. Unhun! Bɔkari Tarawele ni k'a datugu. Unhun! Bamakɔ kasobonba k'a ye yen k'a siyɔrɔ ye. Unhun! A bɔlen o ko la. Un! Hali bi o ko ma kuncɛ ban. Un! O tuma k'a nɔ minɛlen filɛ kiri wɛrɛ la. Unhun! Bɔkari Tarawele. mm. min ye ni cɛ naani ye yaasa u ka don mali kɔnɔ mm. k'u ka ɲi ka wuli u diɲɛ n'u ŋaniya ah. ka n'u yɛrɛ di mali kiritigɛlaw ma ko n filɛ nin ye ah. min bɛ aw fɛ a y'o kɛ n na ko n'o tɛ n'a bɔr'o la mm. hali ni ni fanga yɛlɛmana bɔkari tarawele ko ne ni cɛ naani kelen o kelen donna mali kɔnɔ ah. k'u jɔrɔlen bɛ fɛn kelen min ɲɛ dɛ eh. k'o fɛn kelen de b'u ɲɛ yan eh, u y'a bila da min na u bɛn'a ta o da kɔrɔ kelen na hali n'a m'u minɛ ka don kaso la a donni n'a waati nataw la an n'a fɔ ka don u tulo la a bɛ yan dɛ ah, wa n'u nana k'a fɔ k'u bɛ fanga ɲini ah. an n'a fɔ ko maa min bɛ boli an t'o k'an ka ɲɛmaa ye mali kura ko mhm.
u bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ mhm. n'u nana kɔni kiri kelen kɔni bɔkari tarawele ko kiri bɛ tigɛ dɛ o de y'a to maaninfin ka ɲuman kɛ voilà mhm. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kayima nd kɔnɔ umaru tarawele ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa amɛri fan fɛ
Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ ka fɔ jiginnenw ka bonyamasegin bɛ aw ye
Bokari tarawele n bala cogo bɛ di bɔ jabate naamu o ko tɛ ko dugumɛnɛ tɛ kulusi jalasiri nka a b'a foni nin ye tiɲɛ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko l'Indépendant o don l'Indépendant YC nin ye a ka fasiri ye YC ko k' an ka taa min ye bereli o filɛ nin ye koro cercle kɔnɔna na o togoda min don n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ min ye gindolakaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma e ko k'olu sigi in tɛ ka ɲɔgɔn lajɛ sɔɔni u tɛna karaw kɛ ɲɔgɔn na wa bawo n'i y'a lajɛ min ye eh, gindolakaw ni kasogelakaw ye yɔrɔ kofɔlen min n'an da tun filɛ nin a la mm. n'o ye eh, bereli ye n'o bɛ koro eh, cercle kɔnɔna na maa kofɔlen ninnu i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔw don mm. u ka min ye u ka dugu ye a ko a sigi b'a la ka gɛlɛya dɔɔni dɔɔni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko in ko in bɛɛ sɔrɔla fɛn jumɛn nɔfɛ o de ye u ka château min n'o bɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ mago ɲɛ o ji la mm. o ko o château de kɔni sigilen sa o kɛla sabu ye ni ka maa kofɔlen ninnu ni ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ mm. wa ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min ye sunkalo tɛmɛlen ye mm-hmm. o sunkalo in de senfɛ sa i n'a fɔ eh, an balakaw olu tɛ ban n'u ka jita la walima denmisɛnw bɛ bila ka taa i taa ji dɔ ta ka na ji ban bɛ so kɔnɔ mm. o jita senfɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni de taara fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɔ ɲɔgɔn kɔ mm. o taalen bɛ wolo fɛn min na n'i ye karisa sɔrɔ sini n b'a minɛ k'a ɲimi walima n b'a faa min kɔni kɛ bɛ sabu ye sa a karaw a ko gɛlɛyalen don wa n'i y'a lajɛ e ko ninnu cilen kɔ ɲɔgɔn na n'u sigilen bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ a tɔ ye sa ko ni fitinin dɔ ka cun bɛɛ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan a ko kɔni ni a fɛɛrɛ ma tigɛ a la joona ka kɛlɛ in fɔ ni k'a dakuru ka jisuma bɔ nin tasuma kan ko n'a tasuma n'a ye baw kɛ diɲɛ don o don a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye maa ninnu u bɛ sigi la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa bɛn ni kelenya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko n'i ye anw ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye koro ye o bɛ an ka marabolo min fɛ o de ye Mopti ye wa Mopti mara ah. min ye jatigɛwale kɛbaw ye n'o ye ah. terorisiw ye olu fana taalen bɛ sɔsɔ maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ maaninfinw ka bila ɲɔgɔn na mm. ani u bɛ se k'u sago n'u dungɔ sɔrɔ yen sigibaw la cogo min na o fɛɛrɛ kɔni b'a la ka tigɛ u fɛ diɲɛ ah. don n'a dugujɛ min ye gindolakaw ye ka taa se kasogelakaw ma Bereli koro cercle kɔnɔna na n'a ma lajɛ ji ɲɛmajɔlen na a bɛ na kɛ fɛn ye fɛn min ni bolo tɛna se k'a ko kunbɛn ko ko in n'i y'a lajɛ ninnu selen kɔ ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ u ka lakɔliso min n'o bɛ bereli kɔnɔna na dɛ o lakɔliso o directeur bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye jatigɛwale kɛbaw ye n'o ye terorisiw ye olu dugu dugu la walima u bɛ munumunu salo kɛ dugu o dugu la o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen lakɔliko a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don lakɔlisow datugu bɛ nka dɔw bɛ olu kɔni kɛlen bɛ k'u ja gɛlɛya i n'a fɔ min ye Moise Gindo ye mm. ale kɔni ale de ye eh, eh, nin yɔrɔ kofɔlen in ale de ye o lakɔli directeur ye mm. a kɔni a kɛlen bɛ ka lakɔliso dayɛlɛ diɲɛ don o don a kɔni b'a si bila Ala ma waasa min ye eh, denmisɛnw ye u ka kalanko a kana don ngalama na nka k'a to o sigi kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ɲɛmaa min fana bɛ yen n'o ye Sumayila eh, Dunbo ye Sumayila Dunbo ah. ninnu fila de sugandila i b'a ye k'a fɔ eh, gindolakaw ni kasogilakaw kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sabula hmm. i b'a ye k'a fɔ min ye plainte ye ah. o kɔni eh, fila dɔ la kelen olu kɔni taara o don hmm. wa o kɛlen ka ka taa plainte in kɔni don i b'a ye k'a fɔ min ye gendarme n'olu bɛ Koro hmm. olu ye maa bila ka na o gendarme ninnu nana civil la u tɛ tenue na o nana mobili min yɛrɛ fana na o tɛ gendarme ka mobili ye u sina yɔrɔ min na o ye dugutigilakaw ka yɔrɔ ye o sera dugutigi fɛ yen dugutigi y'u bisimila i n'a fɔ laadalako la k'u ɲininka u nakun na u y'u nakun ɲɛfɔ dugutigi ko ko min ye nin hakilina in ye k'u ka sɛbɛn jira ale la min b'a jira k'a fɔ ko min ye gendarme ka ɲɛmaayabulon ye o de y'u ci ka bɔ Koro ka na ale ka dugu kɔnɔna na o sɛbɛn ma sɔrɔ maa kofɔlen ninnu bolo jama yɛrɛ binna ka caya min kɛ e ko maa cilen ninnu olu m'u senfa wa bawo dugutigi y'a f'u ɲɛnɛ ni sɛbɛn lakika tɛ aw bolo n'aw kɔni nana k'a bɛna maa dɔ minɛ ka taa n'o ye k'a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni maa ninnu o e k'o ma dugutigi ka kɔrɔfɔ mɛn wa u seginna ni ka taa i ci lase o cibaw ma nka i b'a ye k'a fɔ waati damadɔw kɔfɛ i b'a dɔn anw burusi kɔnɔmaw an bɛ faamaw bonya fo k'u karama min ye dugutigi ye a ye maa fila kɔni ɲini sa olu ka taa kuma dugu tɔgɔ la ni maa fila n'o ye gindolakaw ni kasogilakaw ye olu ka kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na nin château d'eau in n'o ye forage in ye o min kɛn bɛ sababu ye ni ka futinɛ wuli ga fila ni ɲɔgɔn cɛ a futinɛ ka se ka dala sa dugutigi ko sa ko maa min bɛ se ka taa a kɔrɔfɔ fɔ maa min kalan bɛ n'o bɛ a kini n'a numan dɔn o de ye Bereli lakɔli directeur ye n'o ye Moise Gindo ye wa min ye denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ɲɛmaa fana ye n'o o ye Sumayila ɛ Dunbo ye anhan olu 2 de farala ɲɔgɔn kan ni k'o ci dugu ɛ dugutigi fɛ Hali olu ka se ka taa ɛ dugu ka welekan ɔn ni ka se ka taa a lamɛ ɔn kɛ u se ɔɔn i b'a ye k'a fɔ gendarmew kɔni ko ko payi ya an tun b'a la ka maa minnu ɲini dɛ ɔɔn aw de don a filɛ u sina k'u minɛ dɔrɔn ka mandat de dépôt kɛ u kan uun k'u minɛ k'u datugu ten ŋɔɛ fo a Mopti kasobonba la ɔhɔ n'i y'a ta k'a lajɛ lajɛ nin kɔrɔfɔ in a kɔni a ye dugudenw caman gwan u kamana na naamu dugutigi yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ dabalibanko belebele ye uun ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ ko min ye lakanabaliya ye o kɔni bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye sa min kɔni maaninfin b'a la k'u ka adamadenya kɔni k'a kɛrɛfɛ u ka yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye Mopti mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bereli dugu ye n'o o filɛ nin ye Koro cercle kɔnɔna na ko nka ko n'a fɔra ko nin ko in fana bɛna taa fara a kan ka taa kɛ maaninfin ga fila bɛ yen olu t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye yelen kelen na k'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni a ko kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye lakɔlimɛtiri minnu n'olu bɛ yen n'olu ka directeur minɛlen filɛ n'o directeur tɔgɔ ye moïse gindo olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu fana tɛna kalan kɛ tugun lakɔlidenw na wa u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ wa u farala denmisɛnninlakaw kan denmisɛnninlaka minnu fana ka ɲɛmaa minɛna n'o ye président de la jeunesse de bereli ye olu n'o o ɲɛmaa ye sumayila dunbo ye ninnu fana y'a jira k'a fɔ min ye koro eh, jeunesse eh, ɲɛmaa ye ah. sumayila dunbo ka taa se u ka l'école directeur ma o min minɛlen filɛ ka datugu eh, koro gendarmerie ɲɛmaaw bɛɛ fɛ ah. k'olu ko n'u m'u bolo b'u kan na k'a na kɛ gɛlɛya belebele ye ah. ko wa k'u na wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye gendarme ninnu ye mm. olu ka maa ninnu ka se ka bɔ mopti kaso kɔnɔna na wa nin kɔrɔfɔ in ni ɲininkali b'a la ka kɛ ko yalima nin ko in bɛna to nin cogo in na wa n'a fɔra k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye marabolo ye n'a ko gɛlɛya bɛ ka waati tɛmɛlenw na ni nin ko fana nana fara a kan ko yalima k'o tɛ degun faralen ye degun kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛba fɛ n'o ye yusufu eh, kamara ye yusufu ko ah. ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka tigɛ mm. min ye gindolakaw ni eh, eh, fɛ kasogelakaw ye ah. kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni foraji ko kɔni kɛla sababu ye ah. n'a kɛla sababu ye dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka maa kɔkɔrɔmadon a ko kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye k'a tasuma a da ka kuru joona min ye jisuma ye o ka bɔn a tasuma kan wa maa minnu minɛn filɛ ka datugu fɛ olu bolo bɛ se ka b'u kan na cogo min na bawo ko bin kɛla u kan faamaw bonyali hukumu de don y'a to dugutigi ye nin maa fila ci n'a fɔra k'olu minɛna ka mandat de dépôt da u kan ka t'u bila kasoba la mopti k'a k'o bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na yusufu kamara a ka fasiri don bokari tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban ka ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de bamakɔ Fasiriba n'o ye umaru ongoyiba bokari tarawele ale ni nouvel horizon bokari tarawele an bɛ nin sɛbɛn fila bɛ gosi ɲɔgɔn fɛ o tuma min ye soir de bamakɔ ye bokari an ka taa hôpital gabriel touré la n'o ye kɛnɛyaso belebeleba ye an ka faaba kɔnɔ fasiriba ko a ko adamadenw adamaden bokari kalifa de bɛ an bɛɛ la n'o ye ni ye bokari tarawele an yɛrɛ m'a bila an yɛrɛ la ni a bɛ bɔ an na ka maa min y'a bila an na n'o ye an dabaa maa ye bokari tarawele ale ka yamaruya de kɔnɔ a ko n'o don sera maaw bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o ye suma ye yanni janaja waati cɛ i b'a fɔ ko morgue kɔnɔna bokari tarawele gabriel touré morgue fasiriba ko min kɔni jiko gɛlɛya ye ɛ ko de bɛ yen ko kɔni kabako belebeleba ye bamakɔ camancɛ la yan n'o kɛra an ka maa fatulen olu na ko cogo di maa de bɛ ɲininkali kɛ Bokari tarawele umaru ongoyiba baro kolontigi soir de bamakɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ bokari tarawele ko mɛn dan ye mɛntigila ye ale taara hôpital gabriel touré kɔnɔna la a ni maa min ye ɲɔgɔn ye o ye jime kante ale ye secrétaire général adjoint ye syndicat jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu ni UNTM bɛ kan kelen fɔ bokari tarawele jime kante y'i da don baaraw la a ko ji bonto saba bɛ yan Bɔkari Tarawele min kɔni ye forazi ye, unhun, o ye fila ye, awɔ, min kɔni ye SOMAGEP ye, unhun, o ye kelen ye, awɔ, a ko o n'a ta o ta, un, ko ji de bɛ tigɛ hopital Gabriel Toure kɔnɔ, o bɛ kɛ cogo di, janko maa minnu bɛ taa suko la, un, Bɔkari Tarawele ko maa min su min bɛ bila Gabriel Toure kɔnɔ tile kɔnɔ, unhun, k'a dagosi ka bon, unhun, o tuma ko sukolaw bɛ ji ɲini ka dɛsɛ, un, o tuma k'ale yɛrɛ bɛ se k'a seereya, han Bɔkari Tarawele min ye ɲɛmaa ye ko bolo maa funu a bɛ da tigi kan na maa min ye jalakili ta o de ye Jime Kante olu ka lafasatɔn Bɔkari Tarawele n'i y'o la o ye Soir de Bamakɔ ye Bɔkari Tarawele Nouvel Horizon olu kɔni fana wulikajɔ kɛ olu y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ k'u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don olu fana ni maa dɔ ye ɲɔgɔn ye o fana syndicat ɲɛmaa dɔ fana ye Bɔkari Tarawele n'o ye Mambe Ture Mambe Ture ko kuma o kuma bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan k'a si tɛ tiɲɛ ye
munna a dalu ye k'ale ka dalu ye min ye Bɔkari Tarawele o tuma ko ale yɛrɛ ye syndicat Gabriel Toure kɔnɔna la o tuma k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ bɔ a la ko n'i Gabriel Toure lajɛ banabaatɔ minnu bɛ don tile kɔnɔ a dagosi ka bon banabaatɔ kɔrɔsigila minnu bɛ a dagosi ka bon Bɔkari Tarawele ko ji min bɛ n'a bɛ matarafa a ji ka bon kosɛbɛ o tuma ko SOMAGEP Bɔkari Tarawele o fila bɛ yen min ye forazi mm. o tuma k'o kelen bɛ mm. Bɔkari Tarawele ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ ni tilema gɛrɛgɛrɛ min na mm. funteni gɛrɛgɛrɛ ko jɔn bɛ se k'a fɔ kin jumɛn na ko worobinɛ tɛ tigɛ a ka gɛlɛ dɛ ko kin jumɛn bɛ yen ko worofinɛ ji tɛ to ka dɔgɔya Bɔkari Tarawele ko n'o ji dɔgɔyali bɛnna ni maa min ka suko waati ye Bɔkari Tarawele k'i bɛ olu jalaki o tuma k'a da tɛ olu la a da bɛ SOMAGEP la mhm. o tuma ko ni sato bɛ yɔrɔ minnu na Bɔkari Tarawele ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko sato bɛ ji suru waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka gɛlɛ don dɔ la tile bɛ bɔ mm. don dɔ la tile tɛ bɔ siga t'o la wa don dɔ la ah. Bɔkari Tarawele min ye panni yɛrɛ bɛ se ka kɛ Fasiriba ko nka k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara taabolo ye mm, mm. nka k'olu bɛ min fɔ mm. ko ji ma deli ka tigɛ Mambe Ture ka kuma ko ji ma deli ka tigɛ mɔrigu kɔnɔ Gabiriyɛli Ture la ko kuma o kuma bɛ ka fɔ ko tɔgɔtiɲɛ kuma don ko lagosi kuma don ko n'i y'a lajɛ ko syndicat kɛlɛko kuma don mm. sabu syndicat fila bɛ u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ awa i da de sen bɛ jala ma sisan yiri kɔni syndicat dɔ ni ah. directeur général bɛ kan kelen fɔ ah. tɔ kelen dɔ ah. olu bilalen bɛ kɛrɛfɛ eh, u ka sabali u ka u ka hinɛ an ka banabaatɔw la Bɔ Jabate naamu a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja a tigi ye nin ye tiɲɛ ne ko bala y'a cogo bɛ di Bɔkari Tarawele mhm.
ne bɛ n tɛgɛ don joona joona a don Le Pays mhm.
Fasiriba n'o ye Birahima Gindo mm. Dɔgɔnɔkɛ a ko Mali kura Bɔkari Tarawele ko dalafɔli tɛ bilen ko ye ko ye fɔ ko ye Fasiriba ko jamana gouvernement ɲɛmaa n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga i b'a fɔ ko Choguel cɛ gɛlɛn i b'a fɔ ko Choguel cɛ duman Bɔkari Tarawele o tuma a ye min fɔ ko a y'a boloda dɛ Fasiriba ko sogɛli kokala mayiga a wele bilala maa min fɛ o de ye kolonɛli asimi goyita ale min ye fanga yɛlɛma fanga min tun bɛ n'o ye bandaw bandaw min welela ni ka bila jamanakuntigiya la bokari tarawele ni jamana tun bɛ ka taa min ye a numan fɛ u y'u sigi k'u miiri a baara taa min ye utukalo dɔ tile mugan tile tan ni seegin bokari tarawele perezidan kɔrɔ n'o ye ibrahim bubakari keyita ka fanga u y'o dafiri tuma min na u y'a dafiri mun kama malidenw wulila k'u jɔ ko jamana ka kalan malidenw wulila mun kama ko jamana ka goni jamana bɛ ka buruja mali min tun bɛ lawale la ni bonya tun b'a kan o birifini farala ka bɔ mali kan min y'an ka finitigilakaw ye u ka minɛnsanko bɛ kolokoloko la bokari tarawele min finitigilakaw ye u bɛ baara min na jamana lakanani ko la u wasalen tɛ u nisɔngoyalen don jamana lakana tɛ se ka kɛ ni nisɔngoya ye mun ni mun de bɛ jamana bɛ ka buruja maa minnu bɛ ka jamana nafolo kɛ min ye didigɛni ye bokari tarawele bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ b'u la o tuma an ka wuli u kama an ka wuli u kama jama de jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ bokari tarawele o ma dogo maliden si la jama jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ fɛn mun na a ko o tɛ fɛn lankolon ye a ko maa man ka ɲinɛ o kɔ bokari tarawele o man ka bila kɛrɛfɛ min ye kolonɛli asimi goyita a b'a sigicogo dɔn sabu min ye jamanadenw ka wulikajɔ min kɛra sababu ye ka fanga dafiri bokari tarawele a tɛna sɔn abada ni ka fɛn kɛ min tɛ jamanadenw fɛla ko ye fasiriba ko a ko dɔkɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga tale bokari tarawele sigi tun kɛlen bɛ ka fɛn minnu makɔnɔ mali kurako kuma mali kura hakilina kura taabolo kura fɛɛrɛ kura mm. dabali kura malidenw ka se k'u sigi ka jateminɛ kura kɛ mm-hmm. bonya kura ka ta ka da mali kan maa min nana n'a hakilinaw ye k'a baara boloda eh. i b'a fɔ ko sogɛli kokala mayiga wa bonya in sɔrɔla ha diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ ka nɛgɛw nɔfɛ non a sɔrɔla a mm-hmm.
sɔrɔla a sɔrɔla mm-hmm. bokari tarawele eh. fasiriba ko a ko min ye docteur sogɛli kokala mayiga bokari tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ o premier ministre baara la min ye kalo salen tɛmɛnen tile mugan ni kelen bokari tarawele a welela ni ka taa da don a ka baara taabolo la CNT wasadenw mm, ɲɛkɔrɔ mm. a ye walanwalali kɛ bokari tarawele a ye fɛn min f'u ye mm. bokari a y'u wasa mm-hmm. a ye fɛn minnu f'u ye malidenw y'a mɛn mm-hmm. mali kurako kuma min b'a dusukun na bokari tarawele a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kelen kelen mm-hmm. i b'a ye k'a fɔ sogɛli kokala mayiga ko hali n'i t'a fɛ ah. a ye min fɔ ko tiɲɛ don wulibali wulibali don dɛ bilihaki fasiriba ko a ko ni maa min bɛ sogɛli kokala mayiga dɔn cɛ gɛlɛn belebeleba min ye bɛɛjɛfanga donni an ka jamana in kɔnɔ n'a ye ko min nɔ minɛ a t'a dabila wa n'a y'i fasa ja ko min na bokari tarawele a bɛ nɔbɔ o la sogɛli kokala mayiga premier ministre a ko min ye mali premier ministre bokari tarawele n'i ye tariki tariki lajɛ sogɛli ye koba koba min kɛ bokari tarawele ko mali premier ministre ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ a ye tiɲɛ fɔ mali ka danbe segin a yɛrɛ ma dunko juguya ni ka fu siri o danana a ko malidenw ka mali kɛ malidenw sago ye i b'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga Fasiriba ko min ye Choguel ye ale kelen kɔ ka bilan fɔ CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ a ko ale kɔni ta tɛmɛnen kɔfɛ a b'a ɲini a ka gouvernement membre fɛ Bubakari Tarawele minisiri o minisiri ko bonya ni danaya talen don k'a da i kan o tuma ko jɛmukan dɔ bɛna sigi heure kelen min ye jabaranin ye n'o ye ORTM ye Bubakari Tarawele k'u bɛ i ɲininka i k'i da don i ka bilan na i sigi furadama ka na bila bi la i ye fɛn minnu fɛn mun kɛ ko dogodogonin t'a la i k'a bɛɛ ɲɛfɔ wa nin ye ko wulitɔ ye han nin ye ko dɔ ne ye nin kuma f'i ɲɛna ko minisiri dɔw bɛ Choguel ka gouvernement na n fɔri kɔ ka suwi u kan ka gɛn nin y'o olu bɛ n'u sigi jabaranin ɲɛ u bɛna mun f'an ye nin y'o tile de bɔtɔ la k'u welela k'u don gouvernement in kɔnɔ u ye mun kɛ foyi a bɛɛ bɛ ka kɛ an ɲɛna yan an ka taa Bɔkari Tarawele Choguel Kokala Mayiga a ye nin hakilina ɲuman min ta Bokari Tarawele ko malidenw nisɔndiyalen don kosɛbɛ, awɔ, malidenw kɛn bɛ ka nin kunbɛn n'u tigɛ fila ye, unhun, min ye minisiri ye ka na sigi ka ɲɛ gɛn ani journalistes ɲɛ, unhun, Bokari Tarawele k'i ɲininka, awɔ, i nana ni hakilina ɲuman minnu ye, unhun, i ye mun ni mun kɛ, awɔ, i ka minisiriso mun de bɛ gɛlɛya la, unhun, malidenw sigilen bɛ ka jaabi min makɔnɔ e ye mun de ta ka bɔ degun sira kɔnɔ, unhun, i nana ni yɛlɛma jumɛn ye, awɔ, Bokari Tarawele o tuma ko dɔ bɛna to nin ko in na, unhun, Fasiriba ko Choguel filɛ nin ye ka min kɛ dɛ, an, Mali kura ko hakilina yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ k'o de filɛ nin ye, yani i bɛ t'i dogo premier ministre kɔfɛ ah. k'a fɔ ee eh, ne kun kan ka nin kɛ a ma sɔn ne k'a kɛ n'i ah. yɛrɛ nana sigi k'a ɲɛfɔ voilà faamuyali bɛ kɛ o bolo tɛ biri da la eh.
bolo tɛ biri ɲɛ la wa n'i nana nkalon tigɛ anw ye fana an b'a dɔn an b'a fɔ k'a d'i tulo eh, o tun ye ko ye bi an tɛ namara bi dɛ Bubakari Tarawele min ye kolonɛli Asimi Goyita a ko k'a ye kilisi minnu di Choguel Kokala Mayiga ma a ko kilisi ninnu bɛɛ lajɛlen mɛnnen don a fɛ Bubakari Tarawele ko baara minnu bolodalen bɛ gouvernement fɛ Bubakari Tarawele k'a bɛɛ ma kɛ dɛ nka kumaba kumaba minnu kɛra k'o bɛ somɔgɔ sama bɔ an bɛ don min na ko bi wa bɛɛ ɲɛ b'a la fana bɛɛ ɲɛ b'a la Bubakari Tarawele min ye bilan général yɛrɛ ye a ko k'o ma se ba nka san kelen danaya min taara k'a da minisiriw kan Bubakari Tarawele k'u ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye Alfuseni Sanu kɔni Bubakari Tarawele Fasiriba ko jatigi kɔni daminɛ la min ye Asimi Goyita a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin baara in k'a bɛ kɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'a da tora maa min na e t'a se fila min ye Choguel ko hali bi k'a ka danaya b'a kan jɔyɔrɔ ni danaya min talen don k'a kalifa a la k'a ka tɛmɛ ni baara ye Bubakari Tarawele k'a kana kɔfilɛ ko sabu ko kɔfilɛ bɛ na ni yirayira ye wa bi su in na toujours bɛ maa min b'a dɔn an ka ministre de la défense des anciens combattants kolonɛli Sajɔ Kamara ale de bɛna sigi jabaranin na bi hmm. ka ɲɛfɔli kɛ minisiriso min talen bɛ k'a kalifa a la a ye ah. baara jumɛn kɛ kabi ah. a na furadama ka na bɔ sisan na ah. awɔ an ye yeli kɛ ah, eh, hali ni sa n'ale ma kuma eh, an sɛwala ka ban nin ye kunnafoni mhm. an ye min bɔ Le Pays kɔnɔ Berema Gindo dɔgɔnɔkɛ ale ka sɛbɛn ali bubakari hayidara n'an ye nin tɔgɔba in mɛn an hakili bɛ jigin an ka degunw fura sɔrɔli la an ka denkow fura sɔrɔli ani an ka furukow fura sɔrɔli n'an ka papiyekow fura sɔrɔli ma ani an ka haminako gɛlɛn caman bɛɛ lajɛlen fura sɔrɔli ma o sabu la a ye wuli aw k'aw kɔngɔmada sotuba aseyi la aw ni an ka nin mori kɔlɔsibatigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na a ka nimoro filɛ nin ye bi wolonfila ni wɔɔrɔ bi duuru ni saba bi naani ani duuru k'a kun cɛ bi wolonfila la walima malitɛli nimoro filɛ i dan ye dɔrɔn ka wɔɔrɔ bila wolonfila nɔ na i n'an ka nin mori kɔlɔsibatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bisimila ali bubakari hayidara ka